Salam la famille, c'est comment Bienvenue de nouveau sur Cactus. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la n'i ye mɔgɔ kura de ye kana hésiter k'i abonner en plus i ka cloche ni activer comme ça na vidéo kura bɔ i bɛ bɔ a kalama bon i n'a fɔ a bɛɛ ɲɛ b'a la titre kɔnɔ cogo min nin vidéo in na an bɛna baro kɛ Ukraine ni Russie ka mankan de kan actualité baden de tɛmɛna kunu ni bi cɛ an b'a essayer k'olu bɛɛ débriefer ɲɔgɔn fɛ actualités ka ca vidéo in kɔnɔna la tellement restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que a k'a bɛɛ faamuya an bɛ kuma Mariupol kan a b'i n'a fɔ Ukrainiens ka sɔrɔdasi minnu kun dogolen don dingɛ kɔnɔ u y'a décider camanba de bɔra k'u yɛrɛ di Russie ma o bɔlen kɔfɛ an bɛ kuma Finlande ni Suède fana ka ko kan turukiw kun y'u ban k'a fɔ k'u tɛ fɛ Finlande ni Suède ka don OTAN na a b'i n'a fɔ amerikɛnw y'u da don kuma la u ko k'u bɛ fɛ ka médiation kɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa turukiw ka se k'u ka décision falen ko pasera cogo min an b'a essayer k'o débriefer ɲɔgɔn fɛ irisiw ka ministre des affaires étrangères fana ye déplacement kɛ ka bɔ irisi ka taa Algérie Donc a ni Algérie ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye en plus a n'u ka président fana ye ɲɔgɔn ye donc a déplacé kun ye parce que u y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin wagati in na européens bɛ ka gɛrɛ algériens na gazi ko ta fan fɛ donc u na kun ye o de ye walasa ka se ka dɔ fara u ka bolodiɲɔgɔnma kan ka européens contrecarrer donc an bɛ kuma o ko in fana kan donc an bɛ kuma irisiw ni occidentaux fana ka relation kan wagati dɔ kɛra occident jamana caman de bɔra ka sanction bin irisiw ka jamana kan donc irisiw ye layidukan d'u ma k'a fɔ ko wagati dɔ bɛ se u b'u ta sara Donc a b'i n'a fɔ wagati de sera u y'a décider k'u ta sara faransi ni itali ni espagne na an bɛ kuma o ko in fɛnɛ kan comme d'habitude yann'i ka vidéo filɛ laisse-moi un petit like pour me donner de la force c'est parti pour la vidéo Bon maintenant an bɛna kuma guerre économique de kan Russie ni Européens ni ɲɔgɔn cɛ wagati dɔ kɛra n y'a expliquer yan na k'a fɔ ko Union Européenne jamanaw farala ɲɔgɔn kan u ko k'u bɛna moyen dɔ ɲini walasa ka bɔ ni gazi ye yɔrɔ wɛrɛ ka Irisiw ka gazi ye k'a to yen donc Irisiw bɔlen o kalama u y'a dɔn k'a fɔ ko Européens bɛ k'u ɲɛsin Afrique ma sisan tel que Maroc ni Algérie ninnu o ni eh, Nigeria ni fɛn ninnu Irisiw dun ni Algériens bolodiɲɔgɔnma b'u ni ɲɔgɔn cɛ en plus u bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc irisiw bɔlen a kalama sisan k'a fɔ ko Union Européenne mɔgɔw bɛ fɛ k'olu ka gazi ye k'o to yen u b'u ɲɛsin afirikɛnw ma nin wagati in na donc u bɛ fɛ ka bɔ ni gazi ye algérie ninnu ni maroc ni nigéria ni fɛn ninnu na donc le fait que irisiw bɔra a kalama k'a fɔ ko Union Européenne mɔgɔw bɛ fɛ k'u ɲɛsin algérienw de ma nin wagati in na u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gazi ko ta fanfɛla la ani produit caman fanfɛla la n'o ye énergie ni fɛnw ye donc u y'a décider u ka ministre des affaires étrangères ye déplacement dɔ kɛ n'o ye sergei lavrov ye a taara algérie a ni algérienw fana ka ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye donc a ka kuma la ale y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana fila u y'a décider ɲɔgɔn fɛ ka sɛbɛn dɔw fɛngɛ c'est-à-dire k'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔw kan sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko u ka jamana bolodiɲɔgɔnma min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen k'u bɛna camanba de fara a bolodiɲɔgɔnma kan donc en plus irisiw fɛ entreprise baden de bɛ yen minnu intéresselen don k'a fɔ k'u ni algérienw ka entreprise bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dugujukɔrɔfɛnw bɔli la o bɔlen fana kɔfɛ énergie ko ta fanfɛla la n'o ye gazi ni pétrole ni fɛn ye o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ ko pharmaceutique fɛnɛ la c'est-à-dire furako ni fɛnw donc u ka entreprisew bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jamana fila entreprisew bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka européens de contre-attaquer ni européens ni rusiw bɛ yɔrɔ yɔrɔ o man di européens ye o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko alternative min kun bɛ européens kunna k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taa gazi ta Algérie donc o alternative binnen de parce que coopération bɔra ka signer Russie ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ dɔ fara u ka coopération kan hali bi a ma dogo mɔgɔ si la waati dɔ kɛra n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko union européenne mɔgɔw kun y'a ɲini algériens fɛ k'a fɔ k'u ka dɔ fara u ka gazi dita kan algériens kun y'a yira k'a fɔ ko n'olu ko k'u bɛ dɔ fara gazi volume kan f'u ka gazoducw de dilan donc union européenne mɔgɔw fɛnɛ tɛ client fidèle ye kɛlɛ de b'u da la nin wagati na o de y'a to u sera olu ma n'olu y'u ka financement kɛ nin wagati na donc ka essayer k'u investir gazoduc la ka commencer ka gazi bila ka taa union européenne kɔnɔna la ni union européenne mɔgɔw ye gazi sɔrɔ da duman na yɔrɔ dɔ la ou soit kɛlɛ ka ban u ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ peut-être u bɛ se ka yɛlɛma yen o dun b'a sɔrɔ olu ye wari finɛ se u ka gazodi tila o dama di u la dɔnku o tun kɔnɔna la u ni yiririso bɛ ka kɔntinen ka don fara u ka bolo di ɲɔgɔnma kan hali bi sɛpri ka dogolen tɛ mɔgɔ si la bilen vdo bɛɛlaba ye sbikɛɲɛna k'a fɔ ko v dɔ bɛ ikr n'u b'a wele ko mariu paul fcɛri ban ni yiririurusini ɲɔgɔn cɛ o v kɔnɔna la z dɔ de bɛ yen n'u b'a wele ko z azota dɔnku ikirɛninw ka sɔrɔdasi dɔw de dogolen don o izini in kɔnɔna la u ka sɔrɔdasi ninnu ka rezima in tɔgɔ de ko rezima Azov dɔnku u dogolen don izini in kɔnɔ a bɛ kalo kelen dɔ bɔ sa vladimir putin kun y'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko n'u bɛ fɛ u ka kisi u k'a deside ka bɔ ni drapeau blanc ye k'a yira k'a fɔ ko u y'u ka marifa da u tɛ kɛlɛkɛ bilen n'o kɛra u b'u minɛ ka taa n'u ye k'u datugu u tɛ faga ko mais n'u y'a deside k'a fɔ k'u bɛ to dingɛ in kɔnɔna la yen fɛn man'u sɔrɔ u yɛrɛ de y'a laɲini wagati dɔ kɛra communauté internationale mɔgɔw bɔra ONU mɔgɔw bɔra k'a ɲini rusiw fɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasi ninnu ni siviliw de bɛ ɲɔgɔn fɛ dingɛ ninnu kɔnɔna la k'u kana sɔn ka kɛlɛ kɛ nin wagati na u ka deside ka cessez-le-feu kɛ u ka mɔgɔ ninnu nabɔ c'est à dire u ka siviliw labɔ dingɛ kɔnɔna la donc o kumaɲɔgɔnya in senfɛ vladimir putin y'a deside k'a fɔ ONU mɔgɔw ka secrétaire général ɲɛna n'o ye antonio guterres ye k'a fɔ ko a ye layidukan d'a ma k'a fɔ ko nin wagati na siviliw bɛ ka bɔ wagati min na a tɛ kɛlɛ kɛ donc a y'a fɔ a ka sɔrɔsiw ɲɛna k'u ka kɛlɛ jɔ donc u ye kɛlɛ jɔ o wagati la u ye sivili ninnu évacuer ka bɔ usini in kɔnɔna la putin ka kɛlɛkɛcɛw fɛnɛ u ka ɲɛmaaw bɔra k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka vladimir putin ka ordre de makɔnɔ n'a sɔrɔ u kan ka assaut di u ka sɔrɔsiw ka don usini in kɔnɔna la ka ukrainiyɛnw ka sɔrɔsiw faga Poutine y'a f'u ɲɛna o wagati la k'a fɔ ko c'est pas une bonne décision ko n'u donna usine in kɔnɔna la k'u bɛna taa sɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛ dingɛ kɔnɔna la u bɛ usine in kɔnɔna maîtriser donc o tɛ plan ɲɛnama ye u k'a essayer ka usine in encercler u kana a to hali limɔgɔ ka tɛmɛ donc o wagati la u y'a décider ka usine in encercler u kun ye ville bɛɛ minɛ a kun tɔ tora dɔrɔn usine in de kɔnɔna ye a bɛna fɔ ukrainien ka sɔrɔsi minnu dogolen don a kɔnɔ bayirigaw de don donc an bɛ baro min na a bɛna fɔ vladimir poutine kun ye ordre d'a ka mɔgɔw ma k'u ka missiliw ni fɛnw bila ka jigin yen Donc semaine tɛmɛnen in na an y'a mɛn k'a fɔ k'u ye bombe incendiaire bila ka jigin yen c'est à dire bombe bɛ ci ka tasuma wuli yɔrɔ la donc o kɛlen n y'a fɔ aw ɲɛna video kɔnɔna la k'a fɔ ko n'o kɛra donc ni tasuma wulila sisi bɛ wuli mɔgɔ minnu bɛ dingɛ kɔnɔna la fiɲɛ samata bɛ gɛlɛya u ma parce que fiɲɛ bɛ infesté et tout donc o kɛlen sisan a bɛna fɔ a ye dadigi dɔ kɛ u la actualitéw bɔra n'a ye kunun ni bi cɛ k'a yira rusiw ka ministère de la défense bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko ukrainienw ka sɔrɔdasi minnu kun dogolen don a dingɛ kɔnɔna la Sɔrɔdasi ba kelen ni kɛmɛ wolonwula de y'a décider k'u yɛrɛ rendu ko mɔgɔ bi seegin de kun bananen don k'u bananen kojugu de don donc u y'a décider ka mɔgɔ ninnu minɛ ka taa n'u ye u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko convention internationale respecter c'est à dire k'u bɛ droit de l'humain international respecter k'a yira k'a fɔ k'u ye kasoladen minnu minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la donc k'u tɛ ka kojugu kɛ u la u bɛna t'u bila dɔrɔn de kaso la k'u kɛ i n'a fɔ ko des prisonniers de guerre donc ukrainienw ka sɔrɔdasiw yɛrɛ kun filmera mɔgɔ dɔw fɛ olu bɛ k'a yira k'a fɔ ko irisiw taara n'u ye k'u bila so dɔw kɔnɔna la donc ko dayɔrɔ ɲɛnama b'u bolo birifini ni fɛn ɲɛnamaw b'u bolo u bɛ ka dumuni kɛ u fɛrɛ ma et tout ko kojugu tɛ ka k'u la mɔgɔ dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko peut-être irisiw bɛ k'u bagabaga de k'a fɔ k'u ka kuma ninnu fɔ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mais quand même u yɛrɛ ka kuma de don u bɛ ka filmer u bɛ k'a yira et tout irisiw bɔra n'a ye k'u ka quarantaine n'u ka fɛnw foto n'u ka video bila mais u bɛ k'u flouter et tout Donc, i n'a fɔ Régiment Azov mɔgɔw kun y'a fɔ wagati min na k'a fɔ ko Vladimir Putin bɛ fɛ k'olu minɛ de k'u ɲɛnama minɛ ka sɔrɔ k'u filime k'u yira diɲɛ na o dun de kɛra nin wagati in na donc a bɛ n'a fɔ mɔgɔ dɔw dogolen don dingɛ in kɔnɔ hali bi dɔw sɔnna k'u yɛrɛ rendu mɔgɔ dɔw ma sɔn k'u yɛrɛ rendu jusqu'à présent donc ukrainienw ka capitale n'o ye kiev ye u ka gouvernement mɔgɔw y'a décider k'a ɲini rusiw fɛ k'a fɔ k'u ka mɔgɔ minnu minɛ donc k'o y'a sɔrɔ olu fɛnɛ ye rusiw ka sɔrɔdasi dɔw minɛ kɛlɛ la donc k'u ka essayer ka mɔgɔ ninnu échanger u ni ɲɔgɔn cɛ mais rusiw ma sɔn donc rusiw y'u ban u ko k'u tɛ échange kɛ a bɛna fɔ rusiw ka jamana ka procureur général yɛrɛ de y'a décider k'a ɲini u ka cour suprême mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu minɛna rusiw fɛ c'est à dire ukrainiens ka sɔrɔdasi minnu minɛna dingɛ in kɔnɔna la k'u k'u qualifier i n'a fɔ ko terorisiw de don donc k'u ka n'u bila u k'u juger k'u bila kaso la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu minɛna dingɛ in kɔnɔ u ka sort bɛ ala de bolo nin wagati in na minnu b'a kɔnɔ peut-être olu bɛ sɔn ka saya préférer ni nin ye parce que le fait que u ko k'u k'u considérer i n'a fɔ ko banbaganciw de don o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko réellement minnu bɛ dingɛ kɔnɔ k'u yɛrɛ di a bɛ sɔn ka gɛlɛya bon maintenant an bɛna kuma OTAN de kan video tɛmɛnen na n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko jamana fila bɛ Union européenne na n'o ye Finlande ni Suède ye genre u y'a décider k'u ka candidature déposer walasa ka don OTAN na donc union européenne jamana caman o ni américainw u y'a décidé k'a yira k'a fɔ ko sira dayɛlɛnnen don u ɲɛ wagati bɛɛ n'u bɛ fɛ ka don u bɛ se ka don en plus n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko pour que jamana ka don otan na il va falloir que jamana fɛn o fɛn bɛ otan na a jamana bɛɛ de ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko ni jamana in bɛ se ka don mais a bɛna fɔ c'est pas le cas jamana kelen bɛ otan na n'o ye turquie ye olu bɔra k'a yira k'a fɔ k'olu tɛ fɛ finlande ni suède ka don otan na ko parce que olu ka jamana kɔnɔna la parti dɔw bɛ yen o parti ninnu considerelen don i n'a fɔ ko terrorisiw de mais o mɔgɔ ninnu bɛ t'u dogo Finlande ni Suède de kɔnɔna la donc Finlande ni Suède kɛlen i n'a fɔ olu jugu de ye parce que olu fɛnɛ ka jamana jugu bɛ t'u dogo u ka jamana kɔnɔna la donc o kɛlen sisan turkiw ka président bɔra k'a yira k'a fɔ k'ale tɛna céder c'est à dire a ye décision min ta a tɛ segin a kɔ mɔgɔ ninnu tɛ don bi u tɛ don sini o kɛlen sisan amerikɛnw y'a décider i n'a fɔ a bɛɛ b'a kalama cogo min amerikɛnw ka ambition ye de walasa ka se ka jamana fɛn fɛn bɛ Russie da fɛ ka se k'a bɛɛ ladon OTAN na donc u y'a décider k'a fɔ k'u bɛ turkiw wele u ni turkiw ka ministre des affaires étrangères ye ɲɔgɔn ye u kumana u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka se ka turkiw ka avis falen turkiw ka président bɔra k'a yira k'a fɔ k'ale m'a fɔ ko mɔgɔ kura tɛ se ka don OTAN na k'o ka di ale ye ko mais mɔgɔ minnu bɛ ka don OTAN na o mɔgɔ ninnu b'ale ka jamana juguw de dɛmɛ ko mɔgɔ minnu b'ale ka jamana juguw dɛmɛ ale tɛ se ka o mɔgɔ ninnu dɛmɛ walasa ka se ka don OTAN na donc o hukumu de kɔnɔna la ale y'i ban k'a fɔ ko Finlande ni Suède tɛ don OTAN na ko parce que parti dɔ bɛ ale ka jamana kɔnɔ parti kurdiw donc o mɔgɔ ninnu kɛlen i n'a fɔ ko organisation terrorisiw de k'o y'ale ka jamana juguw de ye mais o mɔgɔ ninnu bɛ t'u dogo Suède ni Finlande de kɔnɔna la walasa k'u kisi ka bɔ turkiw ma Donc o kɛlen i n'a fɔ ko Finlande ni Suède ye ale juguw de o hukumu de kɔnɔna la a tɛ fɛ u ka don OTAN na donc américains y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ Turquie ni Finlande ni Suède ni ɲɔgɔn cɛ walasa Turkiw ka jɛn n'a ye Finlande ni Suède ka don OTAN na mais u y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ye en plus walasa ka décision ta a bɛ se ka san kelen ni ko ta walasa u k'a décider Finlande ni Suède ka don OTAN na donc a bɛ n'a fɔ Finlande ni Suède jɔrɔlen de don nin wagati in na le fait que olu tɛ alliance militaire la n'a sɔrɔ Rusiw bɛ se ka wuli ka taa bin u kan wagati min na le moment profite parce que a fɔra ko san kelen ni ko de yanni décision ka ta donc o san kelen ni ko in kɔnɔna la rusiw bɛ se ka décision bɛɛ ta i n'a fɔ u y'a kɛ ukraine kɔnɔna la cogo min donc o kɔnɔna de la u bɛ k'a yira k'a fɔ ko finlande ni suède y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don nin wagati in na parce que u yɛrɛ yira diɲɛ na donc u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka don otan na otan mɔgɔw bɛ ka temps ta walasa k'a valider k'a fɔ k'olu ka don donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko nin temps in kɔnɔna la nin san kelen kɔnɔna la rusiw bɛ se ka wuli ka taa bin u kan mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ min bɛ se ka n'u dɛmɛ parce que u tɛ alliance militaire foyi la fɔlɔ bon maintenant an bɛna kuma sport de kan dɔɔni i n'a fɔ b'a kalama cogo min coupe du monde bɛna daminɛ a tɛna mɛn donc sénégal qualifiera ka taa coupe du monde na donc sénégalais ka mayo kura min bɔra a bɛ n'a fɔ a photo filtrera internet sanfɛ donc a bɛ n'a fɔ puma mɔgɔw de y'u ka mayo dilan donc mayo in bɔlen kɔfɛ ko in bɛ ka polémique de kɛ twitter sanfɛ mɔgɔ baden de bɛ ka bɔ k'u ka mécontentement yira k'a yira k'a fɔ k'u ka mayo in ma ɲɛ genre k'a kɛlen i n'a fɔ mali ni guinée ka mayo donc caman de bɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko puma mɔgɔw fɛrɛla olu ma n'a fɔra k'olu ye coupe ta donc ko puma mɔgɔw bɛ taa mali mayo dilan k'a d'olu ma olu bɛ taa coupe du monde ta ni mali mayo ye genre mɔgɔ baden de ka fɛn en plus site baden de bɛ ka reporter an ka jɛ ka mayo in na ɲɔgɔn fɛ donc u ka équipe nationale kɔni ma bɔ k'a certifier k'a fɔ k'u ka mayo de don